Bi le 2 mai 2017 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ n bɛ fɛ ka dakuru ɲɛ fila fila de fɔ cdr ko la kunnasini an y'a mɛn k'a fɔ ko cdr biro kura dɔ sigira faransi peresizeman pari kɔnɔ o ko kɛra sababu ye ka ɲɔgɔn samasama don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ rezo sosiyo kan fo ka na ko laban tɔ kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya ani ɲɔgɔn neni ye halisa dɔw bɛ ka kɔntiniye ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka ɲɔgɔn neni o kama sa an ka bɛna bɔ ka dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye cdr ko in na minnu bɛ cdr ko kɛlɛ la u k'a dɔn k'a fɔ u ka kɛlɛ kun yɛrɛ yɛrɛ ye fɛn min ye minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ k'u b'u ka kɛlɛ kun dɔn mɛ u bɛ fɛ ka mɔgɔw tɔrɔnpe ka mɔgɔw bila fili sira kan an bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ ka mɔgɔw kisi fili fɛnɛ sira ma cogo min na an bɛ don min na i ko bi n'i ko ko CDR i ko ko Ras Bath i hakili mana jigin CDR la i hakili bɛ jigin Ras Bath de la n'o tɛ ne ma fili ani ne hakiliw ma n sɔsɔ don dɔ ne delila ka video dɔ ye video in kɔnɔ u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de ye cdr perezidan ye min ni rasibati yɛrɛ tɛ kelen ye n'a sɔrɔ ne filila o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ se ka n bɔ fili la yen nka an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama k'a fɔ ko rasibati de ye cdr guide spirituel ye an bɛ don min na i ko bi i hakili tɛ se ka jigin cdr la k'i hakili ma jigin rasibati la i tɛ se ka CDR ko kuma fɔ k'i ma Ras Bath ko kuma fɔ. Ras Bath de ye CDR guide spirituel ye, ale de ye locomotive ye, ale de ye train kunkolo ye. O kama an y'a ye k'a fɔ CDR biro sigira yɔrɔ caman na. Biro ninnu sigikun fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye, a sigikun ye ka Ras Bath suteni de. Hakilina minnu bɛ a la, a bɛ ka lutte ni combat minnu kɛ ka olu suteni. An y'a ye CDR biro sigira fan caman fɛ nka peresizeman kuma caman ni mankan ni ɲɔgɔn sama sama bɛ fan min fɛ bi n'o ka ca o ye Faransi ta ye dɔnku Faransi kɔnɔna ta an bɛna na dɔɔnin fɔ mɔgɔw k'u hakili jagabɔ kow kɛcogo kan bɔn n'a y'a sɔrɔ ko CDR ninnu sigikun ye de ka Ras Bath suteni hakilina minnu bɛ a la a bɛ ka kɔnba ni liti minnu kɛ ka olu suteni eseke o CDR yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya kan ka kɛ yen wa kuma dɔnbagaw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ ye misi kunkolo nɔfɛ ko a da dugula nɔfɛ ko de don n teri dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o ye laji dugure ye ale fɛnɛ ka kuma dɔw kɔnɔna la ale y'i kanto ko n'i ye kɛlɛ ye alimamiya nɔfɛ ko ala ko tɛ bilen ɛnterɛ ko de don bɔn n'i ye CDR mɔgɔw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kow ta k'a jateminɛ faransi kɔnɔna na a b'a to an bɛ miiri ko la n'o de ye esike nin CDR ninnu dɔw kereye kun ye ras bath dɛmɛli ko ye wa esike nin CDR ninnu dɔw kereye kun ye ras bath hakilina minnu bɛ a la a bɛ ka kɔnba ni liti minnu kɛ olu dɛmɛli ko ye wa a b'a to an bɛ siga o ko la dɛ esike nin CDR ninnu dɔw kereye kun tɛ pilasi ko ye wa jɔyɔrɔ ko esike ninnu CDR ninnu dɔw kereye kun tɛ o ye wa esike nin CDR ninnu dɔw kereye kun tɛ ɛnterɛ pɛrisɔnɛli dɔw ye wa ayiwa hakiliman bɛɛ kan k'i miiri nin ko in kan dɛ

olu kan ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn faamu ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ ko CDR fila ka kereye ville kelen kɔnɔ faransi kɔnɔ pari kelen in kɔnɔ yen nɔ ko ko sugu dɔ bɛnbaliya sugu dɔ ni fɛn sugu dɔw ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to an bɛ siga la k'a fɔ ko a kereyera ras bath dɛmɛli kama

ne ka jateminɛ la o la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye de jɛkulu min bɛ sadiri an ka repibuliki repibuliki di mali sadiri ka o defan sadiri kojugu minnu bɛ mali kɔnɔna la k'o kojugu ninnu kɛlɛ ka bɔ mali kɔnɔ wa kojugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɛ ka don mali kɔnɔ k'o kojugu kɛlɛ a kana don mali kɔnɔ an ka guvɛrɛnɛman ɲɛmaaw ka marako juguyaw bɛɛ b'a la sadiri fɛn o fɛn de bɛ yen ko kojugu don mali kɔnɔ u b'an ka nafolo sonyali min kɛ u mako t'an na fɛn caman caman caman o kow kɛlɛli ka kow denɔse ka kow kɛlɛ ne hakili la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i bɛ k'o kɛlɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ CDR in kɔnɔ i ko k'i bɛ CDR la o i b'i yɛrɛ sɔrɔ CDR kɔnɔ i ko k'i tɛ CDR la o i b'i yɛrɛ sɔrɔ CDR kɔnɔ parce que ni CDR kɔrɔ ye o de ye ka kojugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ni e fɛnɛ bɛ ka kojugu de kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ i bɛ CDR la hali ni i m'a fɔ i da la kuma tɛ ko mɔgɔw ka sɔrɔ mɔgɔ minnu ko ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka gurupu dɔ sigi an k'a fɔ a ma ko CDR olu mɔgɔw yɛrɛ dama bɛ se k'a fɔ cogo di k'olu bɛ taa ko sugu dɔw kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ kama u bɛ an na siga la k'a fɔ ko nin gurupu ninnu dɔw sigi kun tɛ ras bath dɛmɛliko ye i komi n y'a fɔ cogoya min na n'i ye kɛlɛ ye misi kunkolo nɔfɛ a da dugu la nɔfɛ ko de don donc n'i ye kɛlɛ ye CDR ko in na CDR ko yɛrɛ tɛ wa CDR ko in fɛnɛ bɛ dabɔ mɔgɔ min kama n'o ye Arasibaci dɛmɛli ye o fɛnɛ tɛ c'est à dire pilasi kow dɛ a bɛ taa kɛ olu de ye jɔyɔrɔ kow a bɛ taa kɛ olu de ye intérêt personnel minnu bɛ duguma a bɛ taa kɛ olu de ye sinon n'a bɛɛ dabɔra mɔgɔ kelen dɛmɛli kama aw kan ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o kelen in dɛmɛ donc nin ye kuma ye k'a da malidenw kɔrɔ a k'aw hakili jagabɔ